apụtara m n'ụtụtụ ka m mkpachi dị ụgbọala ụgbọala ekwedị mkpachi m sị m aga m burute gawa na nke onye ndị na-emezi ụgbọala hmm. ego ha kpọrọ m aha ego maka ego hmm. ụda anyị nyere m nke mgbe ihe ọma ị ga-emere m ugbu a wụ m enwere ego ga-edu m nga ga-ezu ihe ọma ị ga-emere m ugbu a wụ m gịrị ị ga-akpọ m aga na nke ndị ahụ ha enyetu m ego esi nyetu onye ego nyego m okpu nna wee enyi
ọ na ndị bịara ebe ahụ ka ha nyere

eji kpọrọ ụnụ gawa na um, ụlọ oriri na nkwari akwa nsa ebe nke ụnụ ga-emezu ọnụ ọgụgụ
onye na-akpa ebe a mba ọ dị ha na-akpa ebe a na-akpa ebe a ndị a eh, ndị na-akuzi ihe o wee kpọrọ anyị gaa ebe a na-enwe ihe a chiri igosi anyị na ha na-ekwu ya n'ọnụ na anyị ama aghọta na mana ha gosi anyị na anyị ga-aghọta ya ọfụma
o asa na-ekwu n'ọnụ enwe ụdị ihe adịghị na-ekwu n'ọnụ nsori nsori ka a na-eji ekwu ihe nsori a na-ekwu n'ọnụ a na-ekwu ihe nsori n'ọnụ ọ wụ nsori ka eji nkọ aka ntị ụda nkọ aka ntị ụda ntị asọ nwụ wuruwuru nkọ aka ntị ụda ntị asọ nwụ wuruwuru i chere m ka ị na-aghọrị ọ m ka ị na-aghọrị i chere ị na-aghọrị m ị ga-awere ahụ soro ụmụ nwoke bawa n'ụlọ oriri na nkwari akwa nsa nọrọ nga ahụ akwa nsa akwa nsa akwa nsa akwa nsa bịa ka m chọọ m ukwu nwere ọrụgwọ tọọ tupu gị pụwa maka ka ịdụrụ ngod ahụ bụ ukwu ncha go otu ibe otu ibe saa nke na-aga nkọ nkọ nkọ nkọ nwụnkịrị m che na ọnwa ike ọgwụ o wuru o gwere m nghọta na onye mere ihe eji mọ ndị ha ma menye o ji mọ ndị ha ma maka ihe ọrụ ọdịchi mgbe ị pụrụ nga ọhịa

ọ gịnị ọ gịnị ka ị na-alụrụ ọgụ mgbe onye na-alụ ọgụ

na-asịkwa na ọ na-egwu egwu
asịkwa m sa ma fim ka ọ na-aba n'ikuku biko biko biko biko site taa gaba n'iru achọọ m ụdị egwuregwu a n'ụlọ a ị na-anụ ya achọọ m ịnụ ya ma ihe mere ka ahụ gị n'elu mba ọsọ ọsọ

kedu ka isi ama ezigbo nwa gị ere mgbe ị sabara arụ m ji mara gị egwu nugo mmiri n'isi ya bịa fọsa nke iji iji ha wee hacha akpalịkwala m akpalịkwala m isi agbarigo gị na isi agbago gị pieces akpalịkwala m kedu ife mere ka ọ lụ m ife mere ka mma

uche maazị Carlos atụọla Jane ime Jane
makwa akpa nkata arụ ka ị nyụ ka eze gị na-esi kedu nke bụ na maazị Carlos tụwa Jane ime gịnị kọrọ nke gị si na ya kedu ụdị akọ bụ ya ị ma na ikwu eziokwu na-afịa gị arụ sọsọ eziokwu dị gị n'ọnụ bụ ụtụtụ ọma ee kedu ka i si wee nụ akụkọ a mere jikọrọ ya ọ dịkịrị na-asị m akụkọ m nyochara nyocha nyocha nyocha nyochasịa ya wụpụta ị na-asị m kee ka m si ma dịka mụ na gị na-ekwu nwunye ya nọ n'ụlọ ọgwụ kịta ozugbo ọ nụrụ na Jane dị ime ira hmm. Carlos
ife ị na-achọ ịgwa m bụ na nwunye Carlos anwụrụgo mana ọ nọ n'ụlọ ọgwụ ọ nọ n'ụlọ ọgwụ na-achọ ịnwụ ah.
kee ka i si n'ọka kee ka i si n'ọba akụ kee ka i si nụkwanụ ya bụrụ ọka dị na-akụ ị mazi Mekus ọ pụta ị mazi m na tupu m kwuo okwu m na-enyocha ya ị na-ajụzi m ka m si
ah, nsogbu adịrọ na okwu gị amaka mgbe okwu masara ka ọ maka ụmụ mmadụ nri mana ife menụ bụ na tupu m tinye okwu a n'ọrụ mma enyocha anya ọfụma nyocha anya nyochapụta ya mara na asịwa ori na ị na-ekwu eziokwu aghaghị m ịchọpụta hmm. ebe eziokwu ka asị hmm, ngwa n'ụdị ọzọ mma esi nyocha ya bụrụ na mma ejekwuru Carlos ọzọ mma agwa mma asị ya na a sịrị na a sịrị olugo mgbe a ga-ekwu ya n'iru n'iru na Chukwuemeka sịrị o wee sị mụ

ala fat isi adịrọ gị mma kee ụdị akọ bụ ife a kee onye gwa gị na m dị ime okwu a ka anyị na-ekwu maka ekwu m sị na ị dịrọ ime mana Emeka sị m mba na ị dị ime na Oga Carlos jikwa tụba gị ime ijikwa wee ee na ife na ị ga-amụ ejima isi Emeka agwa m na ịma adịghị ime Emeka

chere ka onye gwara gị na m dị ime ọ na-arọ na nrọ hmm.
ka onye gwara gị na nrọ na m dị ime maka na achọrọ m ije be onye ahụ jee ma ụdị akọ bụ ihe a
onye mmụọ ozi a na-akpọ Gabriel mmụọ ozi Gabriel hmm. e wee gwacha gị na nrọ ị pụta n'ife chọọ mụ ka ị ma na ihe a gwara gị na nrọ eziokwu ka asị i buru afọ m na-akpagharị ọ dị mma
ị maghị na ndị mmụọ ozi a na-atụ asị ndị mmụọ ozi gwara m ya m kwerezie na ọ ihe mere ọ kwa sọ Uche ka m gwara m sị Uche ya gwazile gị amazị m ka o si bịa gwa gị ihe a gị na Uche mere ka a na-akpọ ịkọtọsị afa mmadụ adị mgbe dịkọrọ ya maazị Eh? ma akọrọ ya Ah, maazị maka na obere egwuregwu a na ebutụrụ i werezie ya na-aga ebe dị elu ee ka ị ga-agwaziri maazị gụnyere egwu egwuregwu m na-agwa maazị ka ọ kpọrọ gị na Uche gaa n'ụlọ ikpe

ọ ga na-eme ha
na imere ngịrị kwanụ na m dị ime na ịdị ime
ịdị n'ime
nwunye m onye kpọrọ gị n'okwu a ebe ka m si kpọta aha gị si gị pụta n'okwu a biko biko biko pụọ ebe a nkata ụmụ nwaanyị ka anyị na-akpa ọ gadị ekwe omume ọ gadị ekwe omume maka e nwere ụdị ị ga-esi anọ n'ụlọ m n'ihu ụlọ m egwu ala ili ị sị m etinyele ọnụ ama m ma ili ị na-egwu ọ mị ka ị na-egwuri ya ọkụ onye si ebe a pụọ biko ka anyị na-akpa ihe anyị na-akpa ọgọ m nwaanyị biko kwuo tinyere m ọnụ n'okwu sorokwa m bụ ụbọ ọnwụ gịnị ya ga-asị na enwere achọghị m ịma ihe unu na-akọ ebe a nke ahụ agbasadị m ọkwa na anụ ya ọ bụ na ị ga-eme ihe m chọrọ ị ga-esi n'ụlọ a pụọ gị na-ajụkwa m ị ṅụrụ kai ị ṅụrụ gbaa n'ime nke bụ maka gịnị agwago m gị ihe ị ga-eji eme ya ị ka na-ajụkwa m maka gịnị ugbu a ka ị bịara o ọ sị gịnị ka ị na-ajụrụ ya mba ọkwa wụrụ okwu ntabi ire bịa cherekwa bịa Jane, ị sị ngịrị. M ga-aga lere n'ule. Ị wụ onye ara, ị ga-aga ile ngịrị. I jikwa ahụ. Jane! Ụgbọ na-achịla onye na-anapụta. Bịa Jane!
Nna, ife nke a gwụkwara ike. Hmm.
Ezigbo m ike o. Ihe nke a aghasachachazala ezinụlọ Carlos. Kedu ife kasịrị Jane n'obi o ji eme ife dị otu a? Ah, ị ka na-ekwuzi? ị mara na isi ụmụ nwaanyị na-epe mpe n'agbanyeghị na ọ bụ ha ncha o mana ị mago na ya bụ nwa a na-akpọ Jane o kwesịrị ịma na o nweghị ihe ọzọ ọ na-arụ na-abụghị nwa nje ozi ka ọ bụ n'ụlọ ahụ naanị nwa nje ozi ka ọ bụ ọ bụ ị maghị na akụ nwatakịrị na-agba na ọ wụ okenye na-akwadobe ya
ọ Carlos kpatara ihe niile na-eme n'ezinụlọ
mana kezi ka ọ ga-esi nye m ụdị dị otu a
hmm, ọ ga-abụ n'ebe nwunye ya na-amụtara ya nwa kwere maka ya na-agbagharịsị
mana chekwara onye a meziri na ebe ọ bụla ọ fụrụ na o tinye ihe ebe ọ bụla ọ fụrụ mepee ọ sụbanye mana ịmaghị ka o si na-agba kpurukpuru ka nwunye ya sikwa na-agba nke ya amabụọ ma ihe a na-eme Hmm? ee ọ ya mere ha eji chọrọ ịkpọrọ ya gaa nyochaa ya ahụ mara ma ọ dị ime
ọ bụghịkwa onye ọbụla bu ụzọ kpọọ ndị uwe ojii bụ nyanwa na-abụ e jeruo n'ụlọ ikpe o kpegbuo e nwere ike ọ bụrụ na e je mee ya bụ nyocha a chọpụta na ọ dịrị ime kedu ife ga-emezi mgbe ahụ
ya bụ na nwunye ya nwụọna Carlos ga-eme nwunye ya eme eme ọ ga-eme ya ee eh?
gere ntị ka m gwa gị Carlos na nwunye hụrụ onwe ha n'anya eh? o nweghị ihe ga-emenụ ọkwa ndị mma

ele ka i si eme obodo anyị agaghị asọ nna m bụ onye ọjọọ ị wụ onye ọjọọ awụ m onye ọjọọ anyị abụghị ndị ọjọọ enwere onye ka ibe mma nke gị ka njọ nke gị ka njọ nke m ka njọ Ee, ọkwa jen jen dịịrị gị ime Ee, ọ wụ ụka jen ka anyị- o bidowala ya ime ọ wụ ụka jen ka anyị na-ekwu ahụ ụda ọwa akọ jen ka anyị na-aga agwa esi jen ya ga ya ga mee nchọpụta mara ma ọ dị ime ma ọ dịghị ime ajụrụ m ajụ akwasị m gị enwa jen ya ga igwe ọ na-ebute ahụ ụka jen
atala m ahụhụ ọkwa maka ihe ndị a mere i ji chọọ ịkpọga m n'ụlọ nsọ ka anyị gbaa akwụkwọ ọkwa maka ihe ndị a ọ wụ asị ọkwa ka ekwe ekuru da ọ wụ ụgha ị ghala ụgha maka na m akwadogo nkwado mụ na gị ga-agba akwụkwọ n'ụlọ nsọ tupu gị bụrụ ka m akwakwa iko na akwadị iko bịa ezigbote onye asị gị wụ ịma ihe na-eme ọkwa ị hụrụ gị ịma ihe na-eme chineke ya-akpọ gị ọkụ ị ya-ahụ ya ọkụ chineke a bụrụ chineke nwe ọdọ ọkụ chineke buru ọkụ ka o nwere kpọgbuo ndị ọjọọ ịghọtara chineke chineke onye fụrụ ụlọ chineke ụda ahụ ngozi nwe ọdọ ọkụ nọ nga ahụ gee ntị nwunye ọma m agala akpọtụ chineke ee lee anya ịhụ arụmarụ m na-atụ maka agbamakwụkwọ mụ na gị otu m si ahazi agbamakwụkwọ mụ na gị ọ ga-awụ elelebe eje ọrụ ọ ga-awụ ihe nwa akpacha ọtọ ọha na eze agbakọ agbakọ na-asị ihe ka nwoke ka m nụrụ gị ihe tatus na-emegharị ọnụ tọmọs ọrụ ụka tọmọs ọrụ ụka ọ ga-eme gị n'anya m hụ ya m kwete ahụ n'anya ee ahụ n'anya ekwete ọrụ ụka ọ ga-eme gị n'anya nwunye kalos ọ ga-eme gị n'anya hapụ m ego ole hapụ m biko ego ole achọghị m ịma ị chọrọ ịma ị chọrọ ịma ebe ị na-aga ana m ajụ gị ego ole gị sị m ị chọghị ịma ị chọrọ ịma ebe ị na-aga ngwanụ nsogbu anọdụ emere ya gbuo na agwara m ebe ị ga